Padangokhala. Padali banja lina lomwe linkagwira ntchito molimbika. Lidali ndi munda waukulu womwe ankalimamo mbewu zosiyanasiyana. Ankalima chimanga, nyemba, mbatata, soya ndi masamba osiyanasiyana komanso osaiwala maungu. Maunguwa sadali maungu ongoti maungu ayi. Adali akuluakulu, okongola komanso ooneka okoma. Nthawi yokolola itafika, zomera za m'mundamu zidayamba kuitana tsizinamtole. Akuba ochokera m'midzi yoyandikira ankayesera kuba m'mundamu koma nthawi zonse akati abe, zodabwitsa zimachitika. Akawalala amati akagwira dzungu, dzunguli limayamba kuimba. Inde kuimba ndithu. Usiku wina, kagulu ka akuba kena pofuna kupeza chakudya mosavutikira, adayenda chozemba mu mdima naalowa m'munda muja adanyang'amira chakufupi ndi maungu aja naafuna kuthyola koma mmodzi mwa iwo atangotsala pang'ono kugwira dzungu lina dzungulo lidayamba kuyimba inu anyamata mukutani tete litete anyamata mukutani tete litete simdziwa kuno kuli asagoda tete litete asagoda opanda maso tete litete te Te te te. Te te li te te. Te te te te. Te te li te te. Mnyamata uja adadumpha modzidzimuka nabwerera m'mbuyo ndi mantha. Anzake aja adadzizwanso ndi mantha. Amati akagwira dzungu lina, dzungu lija limapitirizabe kuyimba. Anyamata aja adaliyatsa liwiro la mtondo wodooka kuthawitsa miyoyo yawo. mitima yawo ili kupuma mmwamba mothamangitsana anyamatawo akuthamanga chonchija adakumana ndi amfumu ndi nduna zawo adawalongosola zomwe zidachitika dzungu loyimba mwachita misala eti adawanena monyoza komabe ataona kuti anyamata aja adali kunenetsa adaganiza zokaona malodzawo amfumu atafika kumunda kuja pamodzi ndi nduna zawo adatuma nduna imodzi kuti itchole dzungu anduna akuti azigwira adzungu lidayambanso kuyimba ino andala mukutani tete litete andala mukutani tete litete simdziwa kuno kuli asagoda tete litete asagoda opanda maso tete litete te Te te te. Te te li te te. Te te te te. Te te li te te. Amfumu nawo adayesera kutchula dzungu lija ndipo dzungu lidayambanso kuyimba. Inu amfumu mukutani? Te te li te te. Amfumu mukutani? Te te li te te. Simdziwa kuno kuli asagoda. Te te li te te. Asagoda opanda maso. Te te li te te. Te. Te te te. Te te li te te. Te te te te. Te te li te. Mfumu ataona kuti zawakulira adabwerera kumudzi. Ali munjira adakumana ndi apolisi awiri. Apolisi wada atanyamula mifuti. Amfumu adawauza apolisi wazadzungu lija. Dzungu loyimba? tiye tikadzionere komweko adatero wapolisi mmodzi pomwepo apolisi aja adanyamuka ulendo wakumunda kuja atafika kumundako dzungu lija silidachite mantha ndi mifuti yomwe apolisiwo adanyamula wapolisi mmodzi adayesera kutchola dzungu lija dzungu lija lidayambanso kuyimba apolisi mukutani tete litete apolisi mukutani tete litete simdziwa kuno kuli asagoda tete litete tete asagoda opanda maso tete litete te te te te tete litete te te te te tete litete apolisi aja adayang'anizana dzungu lija lidayimba mokuwa moti m'munda monse munkamveka nyimboyi ngakhale apolisiwo adazunguzika komanso ngakhale adali ndi mantha pang'ono adangoyenera kuchita zomwe iwo amatha kuchita adatenga mifuti yawo ndi kuombera dzungu lija chodabwitsa mu dzungu muja sadapezemo munthu ayi koma mphutsi mphutsizo zidafwamphuka ndi kugwera ku nkhope kwa wina aliyense mphutsi zina zidali zitadzaza pafupi ndi pomwe padali dzungu paja ataona izi onse adathawa kumunda kuja ngakhale anthu ena ankati izi zimachitika chifukwa eni munda adali amatsenga kuti mwina mundawo adautsirika maungu adali kupereka uthenga uthengawo udali kudziwitsa wina aliyense kuti kutenga zinthu zimene sizili zathu mopanda chilolezo kapena mwaupandu kapena kugwiritsa ntchito mphamvu ndi udindo omwe tili nawo sikoyenera ndi bwino kulemekeza katundu yemwe sali wathu kaphuleni mbatata